tiyambepo chabwino o lero kulibe zolengeza iya lero kulibe Chabwino. zolengeza yambaniponi, pamene ambiri akulira kudandaula ah, kugwira manja m'khosi makamaka chifukwa cha mchitidwe woberana chimanga umene wachuluka ku Mangochi, I mean ku Salima makamaka kwabwera nkhani yomvetsa chisoni kuti ena mpaka anafika podulana mapirikaniro zikukhala bwanji Apolisi m'boma la Salima amanga bambo wina wa zaka 31 zakubadwa mm. yemwe akumuganizira kuti wadula makutu anzake mm. a bambo wa zaka 68 mm -hmm. ya akuti abambo amene akuwaganizira zaka 68 wa ah. anapita m'munda mm -hmm. uh, mwa mkulu amene wa zaka 31 chabwino kupita kukatchola chimanga mmenemo Mm. iyeyo atafika ataona kuti muli munthu akutangwanika ndi kuthyola chimanga Mm. adauponya mwala uja ngati wa Davide anamgwetsera Goliyati inde eya udafika ndithu mwa bambo wa zaka 68 yu ndipo anagwa chabwino atagwa Mm. Ah, eni ake amundawa Mhm. Ah, adatenga mpeni wakuthwa bwino Mm. kucheka makutu onse kudula makutu onse wachosapo eh.
ngati chilango akuti chokuti akuba chimanga Mm. nde abambo a zaka 68 wa pakali pano akulandira thandizo ah, ku chipatala cha Salima Mm. uyu odula makutu nzake Mm. ali m'manja mwa apolisi Oh, chabwino. mob justice ino imeneyo. Mob justice. eya tinanenaponso mbuyomu Mm. nkhani ya chimanga yomweyi yavuta kwambiri. tinapempha mbali zonse Mm. kunena kuti mwina pano papatha mwina mwezi chikambireni nkhani imeneyi kuti kuli anthu ena akuba chimanga cha nzawo Mhm. koma mukagwira pitani nawoni ku polisi kupolisi tinanenanso kuti mukakhala kuti mwapereka chilango nokha Mm. mlandu Umakathera kwa umakhala no kuti kwa inu ndi tsopano. wa inuyo Mm. komanso ife amene tikuba chimangafe chonde tisabe Mm. Tikupangitsa anthu akolole chimanga cha chosauma zathu. nkomwe. yes poti anthu akolola chimanga chosauma Mm. chifukwa cha zimenezozo Mm. njala yavuta Mhm. kwa wina aliyense Mm. koma solution sikuba chimanga cha nzathu zonade chifukwa chokuti nayenso anayikapo ndalama Mm. zambiri Nakudalira pamenepo. anali ndi chiyembekezonso choti azakolole Mm. chimangacho Mm. ndiye tiyeni tonse tilewe kuba chimanga cha nzathu Mm. ngati tili ndi njala Mm. solution sikuba Mhm. koma kupempha bwinobwino Mhm. kupereka Ngati kwa munthuyo tachepekedwa. kapena kumana kwa munthuyo Mm. tikagwiranso munthu amene akuba chimanga tisatenge lamulo kukhala M'manja m'manja mwathu Mhm. Pa- pali zinthu zambiri zomwe zachitika mawiki awa makamaka kunkhani yoberana chimanga zilango zomwe anthu apatsana kaya kupatsana kakutani Mm. Ah, inde ndife anthu oti tikukwiya kuti tagwira wakuba koma tiyeni tikamperekeni m'manja mwa apolisi ya kutenga lamulo m'manja mwathu umakhala no mulandu kwa ife Kwa iwe, tsopano zimasiya ukali wa- kuoneka kuti umafuna kumulanga munthu amatani anakubera, anakubera mm. then nkhani yomwe yachitika ku Salima ah, yomwe sis- yachitika mwezi omwewo Mhm. eh, ndithu yachitika zedi pa 11 march chabwino ndipo pachitika nkhani iti Aha. pachitika nkhani yonena kuti munthu wina wadula makutu Mm. abambo wa zaka 64 amamubera chimanga m'munda mwake zinthu zomvetsa chisoni kwambiri Zosakhala bwino. nde chonde tisaberane Mm. komanso tikagwira munthu akuba chimangacho tipite naye ku polisi njala singatipangitse kuti tikabe koma tiyeni tikapemphe tiye nkhani ya chimanga Eh.
anthu akulizana kwambiri Eh, ndithu sizikukhala bwino Ndinakaba sizikukhala chimanga bwino anthu kwambiri. akukolola chimanga chachiwisi Mm, Ah, manga nde- sunga chimanga nyumba, ndiwachibola manga chera olazo. khwime chachiwisi Mm. sichingachitebe bwino lota chisola ukachisola bwa chimakhalanso ching'onoching'ono Ching'ono singakhale ching'ono. nde kusaukitsana tokhatokha si bwino Mm, Eh. chabwino Ah, nkhani ina bambo banda masiku pamene akupita tikusendera kuti anthu ife tikavote kodi zikukhala bwanji anthu amene ali nzika za malawi koma ali maiko akunja adzavota nawo nkhani imamveka nkusowa pano ikuti bwanji ayi anthu omwe ali nzika za malawi omwe akwanitsa zaka 18 Mm. zovotera kupita kutsogoloko mm. uh, kuvota nawo mm -hmm. uh, kuti kuvota kutanthauza kuti komweko kuvotera ali komweko mm. mwina ku south africa eh, eh, kuvotera ali komweko ali ku england mm. kuvotera ali komweko mm. ayi sizingatheke malamulo salola palibepo lamulo limenelo ah, chomwe chingachitike ndi chakuti ndekuti akuyenera kubwera kuno oho ndekuti akuyenera kupanga plan yobwera kawiri chabwino akuyenera kupanga plan Mm. yobwera chaka chino mu september Mhm. kuzalembetsa kalembetse nawo pa nthawi yomwe akulembetsa za mavoti chabwino komanso ndikuti akuyeneranso kuzabweranso chaka chamawa azavote mu sopano september azavote Oho. komano kulibe lamulo lomwe linayikidwa kuti Avotele mmene komweko. amachitira maiko otsogola Mm. maiko omwe amakhulupirirana pa ndale paja izi ndi kukhulupirirana pa ndale koma ndikukhulupirira ya ndikukhulupirirana pa ndale Kulakwa basi. kunena kuti ah, dziko lathu lina lililonse mm. komwe kuli nzika yathu mm. ivota ivotere komwe si process yophweka mm. ah, zimatenga ndalama zambiri ndekuti bungwe la chisankho likuyenera kuti liyike ku south africa kuja malo angapo mm. ndi anthu mm. ah, kudzera ku embassy yake mm. ya dziko la malawi kunena kuti kodi anthu akalembetsa kuti mm -hmm anthu akavota kuti mm -hmm. nde chimene ndi kusakhulupirirana ku maiko omwe ngati ali athu aku africa ambiriwa mm. ndi chakuti amene akulamulira amaona ngati kuti anthu amene akukhala kunja Mm. amadana nawo samakonda oho ndipo adathawa nanga si mdzikomo anthu aja amakhala kuti zomwe nacho chifukwa choti ntchito imasowa zinthu zikusowa akasaka kwinako ena adathawa zifukwa za ndale Mm. ena amakhala akudzudzula dzikoli ali kunja kuja nde amaona ngati kuti mwina Ukusiti- mavoti ukusiti kuchuluka pesa kwa amene kwamavoti aja kumeneku. Mm. eh, kuti avote zikhoza kupangitsa kuti iwo aja agwe achabwino nawonso a opposition amakhala akukayikira boma kunena kuti mavoti omwe angavote kumene kuja mm. ndi oti bomalo likhoza kubera lili ndi mphamvu zoyikapo zawo zawo Eya, so pamenepo kawirikawiri mu africa muno chimavuta ndi chiticho Chimene- ndi chimenechocho Chabwino. kukayikirana kwa mtundu woterowo that's why maiko ambiri ku africa muzaona kuti nzika zawo zomwe zili kumaiko akunja sikumakhala kuti kumene kuja avote chabwino Eh, nde kunokonso chimodzimodzi lamulo limenelolo kulibe sitikhulupirira kuti linayamba labwerapo mm. kaya ngati tingapemphe aphunguwo mm. komanso ndi loti padzafunika ndalama za nkhaninkhani koma amene ali kunja kwa dziko lino mm. Ah, sikuti angatumize voti pa whatsapp mm-hmm. angatumize voti mu njira ina iliyonse mm-hmm. koma ndikubwera kukwera ndege bajeti sikuti boma limalipiriranso ndegeyo Oho. ayi Eka, eka. mwina ukhoza kumaganiza kuti ayi ndekuti mwina padzakhala azanena kuti ayi tipite Ayi. eh, amene mupita kwera ndekuti amene apanga mapulani obwera kuzavota akuyenera kubwera kawiri chaka chino mu septemba pamene akuzayamba zolembetsa Azalembetse nawo. azalembetse nawo chabwino ndekuti chaka cha mawa akuyenera kuzatani Kubwera kuzabwera kuzavota. koma lamulo pakali pano palibe pomwe anthu amene aja angavote konko Aha, dziko lina chabwino. lililonse Chabwino. Eh, zokha zi- zimatheka maiko aku america ku uko ati ati komano ifeyo aya maiko ambiri dziko lathu ndi maiko ambiri mu africa muno mm. ah, sizidachitike ndipo mwina zidzatenga nthawi mm. kuti zichitike chifukwa izi zimabweranso ndi kukhwima kwa democracy kwanu mm. chuma chanu chikuyenda bwanji mm. komanso kukhulupirirana pa ndale so kumalawi kuno nkhani kukhulupirirana pa ndale tili kutali kwambiri tili kutali kukayikirana kwambiri zinthu zambiri mm. kukayikirana zikhozanso kuyambitsa chipwirikiti opsa mm -hmm. eh kupezeka zoti apanga zawo apanga zawo Eh, kuti ayi anthu akunja azivota nawo palibe akakhulupirire nzake kuti avota ndi okhaokhawo amene ali athu kapena Eh, munayikapo ena eh, ena amachulutsa manambala Eh, kungochulutsa manambala Eh, eh. u- u- u- adayeserapo dziko lina lake opeza kuti ah, mavoti omwe avota anthu kunja akuposa anthu omwe avota mdziko lawolo zikukhala bwanji anthu atuluka ambiri chonchi zikukhala bwanji kunena kuti kunjako kuli population yambiri yoposa nzika zathu kungozisokonezera zinthu sichinthu chophweka Yes. ndi ovuta Yeah, chabwino then nkhani ndimene ah chabwino Mm. tisunthe apa banda mavenda anachita zionesero kamba kakukwera kwa kaunjika
ndipo anthu aja mm. timangoona akakhala pansi ku tsoka flea market kaja pena madera ena akamagulisa sitidziwa zoti alipo ambiri mm. Choncho. kuchigulu eh.
Eh, Eh. eh. anavumbuluka anthu Eh, Mm. eh. Nga- ndachilonera ngati a times amajambula Eh, eh, eh, eh.
kuti ee mukanatha kuvomereza anthu aja Eh. alipo ambiri Mm. ndipo sitinganene kuti panali mwana ochepera zaka 18 Mm. Ayi, kuti Ndikhaokhawo. ana asukulu anajoyina Mm. ayi ndanthu opanga bizinesi ya kaunjika so bizinesi ya kaunjika panopa imaoneka kuti inatenga malo pa zifukwa zingapo one nkhani ndikuti kusowa kwa ntchito anthu poona kuti kodi ntchito Zimene ah, zikuvutiramo. zikuvuta ndipanga chani ndikukula ndifuna kuti pa moyo wanga ndizizidalira ndizipeza zina anayamba bizinesi yakaunjika ena ntchito kutha Mhm. eti mhm. tizikapanga chani malika ntchito zovuta mhm. anapita kumene kuja ena anaona bizinesi yomwe angamapange ndi imeneyi eh, ndeno anthu ambiri ziko muno akupanga bizinesi yakaunjika nde nalonso boma limayang'ana kunena kuti kodi kuli anthu ambiri akupanga ndalama daily nkuti nafenso tiikeko kenakake kuti tizitolera msonkho chabwino ndiye zinapezeka kuti mmene amayika ndondomeko amanena za ndondomeko ya chaka chino Mhm. ya boma mpaka chaka cha mawa Mhm. anakamba nkhani ina ya misonkho Chabwino. ndipo nkhani ina inali yowonjezera msonkho pa belo lina lilonse la kaunjika Mhm. pa kg Mm. I mean chimenecho chimakhala chimakhala ma kg Mm, amayeza ma kg. ndeno amatchaja pa kg Chabwino. pa kg poyambirira Mm. asanayike msonkho umene uwu Mhm. pa kg imodzi yakaunjika imakhala 3000 230 pa kg chabwino ngati msonkho mm -hmm. ndeno anakweza kufika pa 4250 mm. anthu omaitanitsa kaunjika uja amakhala ndi ma china mm -hmm. eh, ndi amwenye mm. nde iwo aja ngati msonkho wakwera mm. pofuna kubwezeretsa pamene paja mm. amakweza kaunjika uja akweza kaunjika uja mtengo mm. zapangitsa kuti anthu awawa amene akugula amene akugula kuti agulitsewa amabizinesiwa amakagula modula Chabwino. akabweranso kuti adzagulitse amene akukweza mitengo komanso anthu omwe akugula kaunjika ndi ifeyo amene kupeza kwathu sikuti ndikuti tikhoza kugulitsa kugula uje dress imodzi ya 50000 Mm, koipezeso mmabero kuja timathawira Mwaona? kuja nde anthu aja amakhala kuti mukugulitsa aja ndalama alibe tikunenereranso mm. iye uja akuyenera kuti achotsere mm. koma katundu angokhala naye mm. sizitheka eh. akupeza kuti akuduka palibe chomwe chikutani mm. chikuchitika mm. chifukwa anthu ogula nawonso ndalama alibe tinene zachilungamo omwe timavala ife kaunjika mm. sikuti ife tingakwanise kugula zinthu zodula mm. timapita komwe kuja chifukwa cha umphawi wathu eh, ndikupeza kuti akutikwezeranso mm. ndiye uja akugula belo modula kuti Iwo- abwere apapa ife tinenererenso Mm, simamaka simagwira nde anakonza zionetsero Chabwino. Eh, lilongwe blantyre Mm. eh, blantyre zinakanika amakambirana amati apita lero koma think foti kunabwera nkhani ina ndi yoti zalephereka zimenezo Chabwino. sono ku lilongweko nde anayenda Mm. anayenda kuchoka kumeneko apanga malonda awo chabwino uh, kupita ku maofesi a mra anayenda mwabata ndi mtendere tiwayamike kwambiri Mm. kukapereka kalata yawo ya madandaulo Mhm. komano kumeneko atakumana ndi akuluakulu a mra Mm. anawauza kuti ah, nkhani imeneyo Mm. ah, sakwezanso msonkho umenewo chabwino Ah, ndithu wabwerera pompaja pa 3230 per kg ngakhale ili yokwerabe Mm, Eh, ndi yokwerabe ndithu, eh. ndi yokwerabe ndithu Mm. kwa iwo amadandaula kuti kodi zimenezi nde tikatani Mm. Eh, chifukwa muona anthu amene aja ndakuti bizinesi awo anakaduka Eh, kwambiri. bwezi ali ot- ali otana anthu Eh, agule Ndikuti aganywa mavuto nyamule alipobe chani zimakhala zambiri zambiri ndikuti aduka

tikhulupirira kuti ah, ganizo limene lili Mm. ndofunika kuti ali athandize anthuwo chabwino kuti tonse tithandizike ifenso okhaja Mm. ife timadalira anthu amene aja Eh. Ya, ife kuti tivale pano timadalira ndani wakakonkhekonkha anthu amene ajawa nde nkhani ya misonkhoyi tiyeni tisamapwetekane tikudziwa kuti dziko lathuli likufuna kudalira inde misonkho kuti zinthu ziyende koma eh Eh, zina komanso misonkho ikakweranso timakhala tikuwapwetekanso ndani Tikupwetekana tokha tokha. kuwapwetekanso anthu ena sio majama ndoti anakakakhala pasi ambiri anakhala kale anakakhala pasi pasi, mabelo nazo, akudula eh. kale Mm, panopa mm, mm, mm. ndeno ah, tingoyamika kuti ganizo limeneli alibweza achita mwansanga so yes Mm. ndi ufulu wawo mavenda sikuti analakwitsa iyayi zimafunika choncho Eh, mwazafurika mwabata Eh, ndi mtendere mm. kunena madandaulo athu kuti ayi dzikoli ndi la tonse mm, mene tikakamira kuti malawi okomera tonse eh, ndameneyu nde ndikhuputa tonse mwaona mavenda aja mmene achulukira mm. chibwana osazachitaso mm, langizo lapadera osaza nde blantyre inakatuluka eh, eh, zomba inakatuluka mangochi inakatuluka mm. mulanje nsanje fati boma lina lililonse kulikonse kuli kaunjika eh, dera lina lililonse panopa kulija

Mm. chifukwa chokuti amaona za tsogolo lawo Eh, Eya.
eh, za Ndithu. mamitikizo aziponyera uko kaye ndithu Chabwino. nde kufunika kusamala nawo Mm, Mm. kuchenjera nawo eh. kwa basi ndilangizo Mm. lapadera Mm, nde wanzeruso manifesto yake imene anatulukira mavenda muja aona kuti manifesto yanga kuti ndiwapange convince ikusireso kukaunjikaku pang'ono ndipange motani o chabwino ndinene kuti eh. ndizatsitsa manifesto yathu ndinene kuti msonkho wa kaunjika pa kg uzakhala 500 kwacha ndiwauze choncho pani mulutu nde mulose ujano Eh, uze 500 kwacha ukhala uli pa- convinced. pa manifesto yako inde Eh.
mavoti apezekeratu chabwino tikapumulire kaye umu ndi mmene tikuchitira programu ya lero ya gwedegwede kuzukulapo nkhani zina zimene zikuchitika kunjaku kuti timve kuti ndi zo- zochitika mu programu imeneyi bambo banda takulandira mchigawo chachiwiri Ah, tiyambe a Lester Maganga apempha kuti atuluke pa belo Uh, loya wawo wa a Lester Maganga omwe akuwaganizira kuti uh, kukhuzidwa ndi imfa ya Allan Witika mm. um, ndikhulupira kuti nkhani imeneyi anthu Anthu akuitsata akuidziwa, kuitsata, yes, eh. akuidziwa mmene ikukhalira padakali pano ili ku khoti chabwino ndipo a Lester Maganga atha masiku 152 akuwasunga ku maula mm. Ah, ndipo loya wawo adapempha kunena kuti poti munthu atha masiku 152 Mm. ah, sichiopsezonso mwina kwa mboni ah, komano awapatse belo Mm. ah, yawo Chabwino. koma khoti- ah, khoti lanena kuti ah, liperekabe chigamulo chake kutsogoloku pa nkhani ya belo imeneyi chabwino Ah, padakali pano bom- boma ah, labweretsa mboni 9 oho zomwe zaperekera umboni wawo Ah, kuti kodi poganizira kuti wakhudzidwa bwanji ah, ndi mlanduwu pamabwera apolisi pamabwera madokotala pamabwera anthu osiyanasiyana kuzaperekera umboni wawo paja ndimanena kuti apolisi akhala kuti akumangani mapita ku khoti akhoti apolisi aja amawerenga khoti limawerenga milandu yomwe apolisi alemba kuti akuganizirani kani mbali ya boma mm-hmm. ndeno amakufunsani kuti mukuvomera mlandu kapena mukukana mukanena kuti mukukana mm. mbali ya boma imayamba kubweretsa umboni then stage yomwe yachitika patipo apapa koma mbonizo sanamalize zatsalabe uh, zingapo mm. zomwe boma likhale likutani ndikubweretsa Ndikubweretsa. ndikukupatsani update kaye kuti padakali pano chochitika ndi chani Zili kuti ngakhale mboni 9 zaperekera ah, amene akuwayimira mlandu amenewa a lester maganga apempha kuti ah, mwina khoti litapatsa belo ndipo anena kuti ah, khoti liganizira za nkhani imeneyi ah, likapereka maganizo ake akutsogolo ku date ah sananene Chabwino. padakali pano nkhaniyo ndi mmene ikukhalira chabwino Ndithu. tili kunkhani zokhudza makoti makoti malamulo choncho khoti la malamulo lati lipereka chigamulo chake ah, pa nkhani ya ah, karim batatawala ndi anzawo folo mtsogolomo Eh, a mchaka cha 2022 ah, mu december ah, bungwe la acb lolimbana ndi kuthana ndi katangale dziko muno linamanga a karim batatawala a elvis thodi a fletcher nyirenda ndi a limbani chawinga powaganizira ah, milandu ina Ah, ndithu Ah, ndiyeno anthuwa anapita ku constitutional court Chabwino. yomwe ili ku zomba yomwe ikukumana ku zomba kukanena kuti litanthauzire pa milandu yomwe acb idapatsa Chabwino. pa milandu yomwe akuwaganizirayo akuti acb idagwiritsa ntchito lamulo la financial crime act la 2017 chabwino pamene mula milandu yomwe acb idamangira anthuwa akunena kuti anthuwa akuwaganizira kuti adapalamula mula- milanduyo mchaka cha 2009 chabwino ndiyeno ngati adapalamula uh, milandu ya mchaka cha 2009 uh, nchifukwa chani akuwapatsa milandu ya nkhani ya zomwe adalakwa kudzera ku malamulo omwe anapangidwa 2017 oho ya Oho. milandu yomwe akuwaganizira acb pokamanga Yachitika mbuyo malamulo asanabwerepo. 2022 Mm. ya Oho. anati milanduyi mudapalamula 2009 komano milandu yomwe akuwapatsayo mm. ikuchoka mu financial crime act mm. yomwe idabwera 2017 mm. ili kutsogolo ili kutsogolo eh, yes zomwe akuwaganizira adapalamulazo nde iwo adapita ku khoti la mm. malamulo kuti likatanthauzire kuti kumeneku si kuphwanya ufulu wa malamulo kapena kuphwanya ufulu kuphwanya malamulo mm. a dziko lino ndiyeno uh, khoti lanena kuti pa masiku 21 akubwerawo mm. apereka chigamulo chake pa nkhani imeneyi yokuti kodi acb idalondola kugwiritsa uh, financial crime act ya 2017 mm. powapatsa milandu yomwe akuwaganizira anthu amenewawa mm -hmm. kapena idalakwitsa a acb kumeneko adapereka fundo zawo timati ma submission eti mm. nawonso attorney general office ya attorney general idaperekanso kumenekonso mfundo zawo nde timva pa masiku 21 kuti nkhani imeneyi iyenda bwanji chitsogolo chake chikhale chotani tuselina chabwino Eh.
timalize ndi nkhani iyi bambo banda dpp pamenenso masiku akupita yasintha masiku amene amayembekezera kudzachita convention yawo mphekesera

kufika uh, mwezi umene wa septemba Chabwino. pakati pano amene abwera poyera amene tikudziwa ndi profesa arthur peter mutharika amene uh, adanena amene amapanga msonkhano wa atolankhani uja kuti iwo ndithu 2025 uh, akukayima Akayimira. eya komano palibe amene wapanga challenge amene ndi maganizo awo eti koma palibe amene wabwera Kuti uh, ndi kupanga ndikayima challenge nawo. kuti ine ndikapikisana ndi aprofesa arthur peter mutharika ku convention Chabwino. sindikudziwa kuti ena aja adali ndi maganizo ena aja kupatula adachotsa Adachotsa a nankhumwa aja awo, padalinso anthu ena Mm. kuti amenewo Maganizo awo abwera adati, chabwino. kapena achita mantha ndi zomwe zidachitikira a nankhumwa aja kuti Ndidapeza ifenso ngati kuti tikabwera chotsapo poyera apa. atithotha Eh, atinena kuti ndi mwano eh, atinena kuti ndi kusokoneza. chani Mm. ndiyeno tizimva uh, kuti mwina kuchoka mu july Chabwino. kufika mu september chaka chino ndi cha ma convention Mm. nachonso chipani cha umodzi party Mm. uh, chomwe chinali cha a john chisi omwe anapita ku malawi congress Mm. nachonso ati chili ndi msonkhano wake waukulu chikupitirira Eh. pp people's party Ah. nayonso ili ndi msonkhano waukulu chaka chino udf nayonso ili ndi msonkhano waukulu uh, chaka chino Chabwino. ndithu nde ndi mmene uh, zokhala mda kuti uh, kuli mabizinesi a ma catering ogona Eh, alendo iya, iya, iya, Eh, apata, ah, eh, apata. iwo sakunena kuti akapangira kuti. Akapangira kuti, eh. koma eh, siku- sa- sa- sanayambe kufotokoza kuti tikapangira kwakuti ndithu yambani kuponya matendawo so popatsana bizinesi sikuti mukupatsana nokhanokha kuchipani aganizirenso anthu ena omwe amatha kupanga bizinesi ya catering koma sachipani sachipani chake eya Eh, eh. eh omwe amatha kupanga matisheti aku convention koma sachipani chake inde pempho limene likupita ku zipani zonse Eh, osangoti poti muchipani munomo mulasilira wawanga isasilira Amapanga akapange. zakuwapange omwewo. Ayi. ndiyeti mukatero mukulakwitsa kafuneni anthu ena komwe sakhuzidwa ndi ndale koma alinamo amanga zinthu zabwino agawireniko bizinesi nawo sadyeko ndalama za ndale atukukeko nawonso
ndithu mahotelo maloji Eh. apatseni sizoti lumu imodzi chipani nthawi ya convention lumu imodzi muzikagonetsamo anthu folo nde mupangiranji convention chipani chanu ndi chosauka lumu imodzi munthu mmodzi Yaani manja mchoka. Eh, Mwa pande- kuja rama za za kampeni. mwa Ayi, kuja. ayi. palibe convention yonena kuti mukubuka loji Eh. ndikumanena kuti mmene mumu folo, mugona folo, ngati minibus. ayi Eh. chipani chimenecho sichikuyenera kukhala chikomo ndichosauka nde chikadzalowa chidzatibera lumu imodzi munthu mmodzi Munthu kutero. mmodzi, one, one. Zizikhala- zizikhala

akadye bwino aha tenge transport so akasidwe Mm, akapange ziganizo zabwino bwino kumeneko zikakhale ka eh, simungamuphatikize Eh. munthu ofuna selina wina ofuna atalala akwere basi imodzi ndewu ikayambira momo komanso apange invest kwambiri nkhani ya security eh kwabasi eya nkhani ya security mapokoso sakhala bwino osatenga asekiriti a ku chipani chanu zimalakwika zimalakwika chifukwa chokuti asekiriti a ku chipani anu aja ali ndi munthu amene akumutani akumfuna mukatenga asekiriti a neutral aliko ma- Muliwa ma- kapangeni kuliko- zabata. kuliko anthu awo abwera ndi masekiriti osiyanasiyana Mm. amene osakakhala okondera akanena kuti aselina Akagwire mulibe id musalowe Mhm. inunso oyenerera kuti mutani mulowe Mm. demokrase tiziyenda mwamakono komanso ikhale yabata ndi mtendere isamakhale yokondera nde langizo chabe ndi limenelo Okay, chabe. Eh, makamaka pogonapo Mm, pogonapo. eh, ndi pakudyapo

Ah. Anangoti Mbwezo kasi wana. Timalize pamwepo kwa lero. Chabwino. Kumaliza motero programu ya lero ya gwedegwede tathokoza kuti munali pamenepo kutsatira zochitika mpulogalamu imeneyi ife kwathu nkuzukuta kukambapo kufotokoza mmene nkhani zikukhalira kunjako pa makina maklini chitatanga pa fcc joel adams pa kamela maxwell frank amene amatizukutira nkhani zathu mwa nthawi zonse bambo steve kondo banda ine ndi selina dumbula mukaka pitirizani kuonera ma program ena otsatira gwede gwede